bɛɛ b'a dɔn n tɛ wara yelen dɔn o ye tiɲɛ mais m'a tɔgɔ mɛn kɔni i filila bi funankɛnin b'an bolo an bɛ se k'a fɔ ale de nin bɛɛ jɛlen don a ka sujet in na n'o ye kanko ye an ka bi baro a bɛna boli kɛ mun kan kan nafa jumɛn b'a la n'o o bɔra yen o tuma na an bɛna tali kɛ lakɔlidenw yɛrɛ k'a daminɛ duguma kalanso fo sanfɛ kalandenw niveau yɛrɛ bɛ cogo di n'o ko kalan min b'an fɛ yen kalan nasɔn jumɛn de don n'an bɔr'o la an bɛ baro kuncɛ ni mun ye o ye farafinya a nafa yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ anw jɔda ye jumɛn ye diɲɛ na awa azizi min i da t'o la k'o walawala k'o fɔ an ye o kumana yanni an ka an bɛna kuma di an ka belebele ma mais yanni o cɛ fɛn min ye n ka fans club ye faransi n bɛ foli lase fans club mabɛl jawara a président ba ben mariko fo ka taa bila ka region na n'o ye général sise ye olu minnu bɛ ta ka nin yɛrɛkɛ ka a partager bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o kumana n'an y'o kɛ an bɛ foli lase aéroport la commandant a ye commissaire divisionnaire kebe ale yɛrɛ bɛ yen fo ka taa bila deuxième arrondissement kati mara kɔnɔna la commissaire divisionnaire sori an ka foli bɛ a ye commandant biji an b'ale fo n'an y'ale fo sa camp un kɔnɔna la commandant ba min bɛ yen an b'ale fo n'an ye camp un cɛbaw fo an tɛ ɲinɛ AC sisoko kɔ o kumana AC mahamani bɛ yen ale yɛrɛ bɛ yen ani AC koli aa ala ninnu ye gendarme denmisɛnninw ye o kumana n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u zone tɛ sigi yɔrɔ kelen an ka foli bɛ olu ye ka foli ani tanuni lase an ka finitigi cɛman ani musoman bɛɛ ma minnu bɛ kɛlɛdaga yɔrɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn sajo kamara colonel sajo kamara a bɛ taama la nin waati in na ka taa kɛlɛkɛminɛnw ka t'i bolo doni ka na n'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye ka gouvernement ka foli kɛ bɛɛ ye ka nɔgɔya da kɛ o kumana an ka docteur ba in ye n'o ye sogɛli kokala mayiga ye k'a fɔ k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ min na ala ka a segin a yɛrɛ ma joona joona a ka segin ka na a ka faso baara kɔni kɛli la aziz i ni wula an tɛ ko bɛ cogo di ko i bɛ forme na ayiwa aziz an bɛ kuma ɲɛbila kuma d'i ma i ka foli lase maliw ma yann'an ka don an ka baabu sen fɔlɔ kɔnɔna la
bon n bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara n ye ka kabala tv kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la parce que tulo de bɛ nafa di kuma ma donc mɔgɔ minnu b'aw lamɛn mhm. olu de bɛ nafa di aw ka fɔtaw ma donc k'u fo kosɛbɛ u ka timinandiya la mhm. foli belebele an b'o di an ka tunkarankew ma mhm. k'u fo kosɛbɛ k'u ni cɛsiri u b'an dɛmɛ ni hakilina minnu ye an b'u fo k'u waleɲumandɔn la kosɛbɛ ah, kabala tv ɲɛmɔgɔyaso k'a fo kosɛbɛ an ye wele a diyara an ye ala k'aw ka jamukan lataa ɲɛ amina rabi eh, aziz o diyara n ye ala k'an ka jamukan lataa ɲɛ o b'an bila o taaɲɛ kɔnɔna la ka don jamukan yɛrɛ kɔnɔna la aziz an bɛna a daminɛ min na o ye kan ye i ka cɛsiri ani i ka wulikajɔ bɛ kanko la mali dun kan caman bɛ mali kɔnɔ ne ko e kan bɛ foroba kan de ma wa ou bien e kan bɛ kan jumɛn ma kan jumɛn de ko don
Bon mɔgɔ caman bɛ o ɲininkali tun mɔgɔ caman u b'a bila commentairew la ko n'an ka bamanankan ta ko fulaw bɛna mun fɔ kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ cogo di marakaw b'a fɔ cogo di bon o ye olu bɛ a ye cogo min na n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ten kan caman bɛ yɔrɔ caman hali rusi Sadio yɛrɛ taara rusi min na kan kɛmɛ ni dɔ de bɛ rusi mais walasa olu ka kɛ jamakulu kelen ye n'o ye un peuple ye mhm. u bɛnna rusiya kan u bɛ baara kɛ n'o ye mhm. hali rusi ye u ka kɛrɛfɛ jamana minnu ka yɛrɛmahɔrɔnya lakodɔn ka fara u kan mhm. u ka kanw ka surun ɲɔgɔn na de voilà donc mali la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bamanankan tali ko siya ko tɛ a takun tɛ ko a siya dɛ a takun ye de k'a mɛnbaga ka ca mm, forobakan forobakan oui misali la n'i taara bamakɔ suguba la mhm. sanni feere bɛ ka kɛ kan min na mhm. an k'o ta mhm. n'i ye mali cakɛdaw lajɛ mali ministɛri fɛn fɛn bɛ yen kan fila de sɛbɛnlen don a la bamanankan ani faransɛ wa ne m'a fɔ k'u k'o sɛbɛn a kan o b'a kan kabini ne ma nin kɛlɛ daminɛ N'i ye mali marabaga fɔlɔ ta k'a lajɛ Modibo ka n'a bila fo Asimi Goïta f'an bɛ don min na bi jumadon a marabagaw bɛ kuma kanba fila dɔrɔn de la bamanankan ani faransɛ donc bamanankan in b'an bolo mais mɔgɔw tun ka jateminɛ ma sigi a kan ko taaɲɛ sira don k'a yira ko kan bɛ taaɲɛ sira kofɔ a jateminɛ tile fila nin na iran kɔkan minisiri nana mali la ani mali fana kɔkan minisiri ye ɲɔgɔn ye n'o ye affaires étrangères iran ta kumana a ka kan de la a y'a fɔ a ka kan na donc k'a yira iraniyɛnw na ko a ye ci min don n da n sera a seyɔrɔ la wa n y'a fɔ ala m'a fɔ maliyɛnw ka kan na a m'a fɔ faransɛ la mais kuma dira anw ka kɔkan minisiri ma a kumana faransɛ la hmm, walasa jɔn ninnu ka kunnafoni sisan
faransɛ mɛnbaaw ani faransɛ tigiw y'a ye mhm. donc faransi de mɔgɔw bɛ kunnafoniya kosɛbɛ mhm. Diop ka kuma na mhm. ka tɛmɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw kan olu b'u yɛrɛ y'a ka kuma kɔnɔ ni an minnu yɛrɛ bɛ impôt ni taxe di voilà donc an minnu ka warimisɛn bɛ kɛ k'u dɛmɛ anw t'an yɛrɛ y'a kuma kɔnɔ kosɛbɛ fo an bɛ tila tuguni videomaniw de bɛ segin k'a dalaminɛ an ye bamanankan na an b'a faamuya o de la u ye kuma dɔ bila o don ko DIRPA ka kuma na ko mɔgɔ minnu bɛ kunnafoniw di ko n'olu ye min fɔ k'o de ye lakika ye tiɲɛ don kuma b'a ma mais munna mɔgɔw bɛ réseaux sociaux la mɔgɔw bɛ aw ni eh, Seku Tunkara ninnu ni tɔ ninnu suivi kosɛbɛ mhm. parce que aw bɛ kunnafoni fɔ ni kan min ye c'est pas mhm. parce que aw tɛ français mɛn o mhm. Seku Tunkara bɛ anglais de cɛla yen nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman mais o bɛ anglais to yen ka kunnafoni fɔ anw ye bamanankan na walasa an k'a faamu donc jama b'o de lamɛn donc n'olu ye min don mɔgɔ kun na hali n'a sɔrɔ datu finfin bɛɛ tɛ ban wolomana o de bɛ ta parce que an y'o de faamuya donc yen an bɛ vidéokɛlaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la ten de don o la i b'a ye ni ko kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ Mali gouvernement de fo ne tɛ gouvernement fo parce que gouvernement ka kunnafoni bɛ mɔgɔw bilala dibi de la ne bɛ vidéokɛla ninnu de fo a kɛra vidéokɛla sugu sugu hali n'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni parce que u bɛ kuma lase kan min na jamanaden fanba b'a mɛn kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ u ka fɔta la bi seegin o bɛ kala kan donc ko ni autorité mɔgɔw bɛ fɛ sa mɔgɔw ka gulon u ka kunnafoni na i n'a fɔ DIRPA mɔgɔw y'a fɔ cogo min na k'u ka kunnafoni lase bamanankan na u k'a lase forobakanw na a ka na donc o la u ka bamanankan bila ɲɛfɛ o de mɛnbaga ka ca i n'a fɔ Sud-Afrique kan tan ni kelen de bɛ yen mais o kan tan ni kelen na min mɛnbaga ka ca ni mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ b'a fɔ o ye afrikaans ye o mana bɔ yen anglais mɔgɔ miliyɔn naani b'o fɔ n'i ye Indonésie yɛrɛ ta Jawa o de ye siya ka ca ni siya bɛɛ ye jelikɛ bɛ yen Seydou Keita an b'a fo kosɛbɛ mais n'i ye kan ta k'a lajɛ u ma Jawa ka kan ta u ye Bahasa de ta k'o k'u ka langue officielle ye parce que Bahasa de mɛnbaga ka ca i m'a ye Jawa siya ka ca mais Bahasa de mɛnbaga ka ca donc kan ta kun ka officialiser k'a kunnasigiya kun wɛrɛ t'a la a mɛnbaga ka ca o la kunnafoniw ka n'a la mais a ti français kalanni bali mɔgɔw k'o faamuya Walikan ka kan ka kalan ka kɛ kan labalota ye mais an ka baara kɛ ni français an ka kan ye o t'a jira k'an mɔgɔw kana français kalan mɔgɔw ka français kalan an bɛ anglais kalan mais an ka autoritéw tɛ don kibaru ni assemblée kɔnɔ anglais tɛ fɔ yen min ninnu fana bɛ a ɲininkali tun kan ko mun na k'an bɛ ka an gulon français la ko ka arabukan fana to yen donc n b'olu mɔgɔw jaabi i ka ɲininkali fɛ u k'a dɔn k'a fɔ mm. ko arabukan kalanni diyagoyalen tɛ maa si kan mali constitution ko n'i ma arabukan kalan k'e ye kunfin ye o tɛ mali constitution fan si mm-hmm. mais n'i ma français kalan i bɛ jate kunfin fɛ parce que français de ye langue officielle ye mm-hmm. mais arabukan tɛ langue officielle ye mm-hmm. donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka an ja arabukan na min diyagoyalen don an kan an ka sariya la an k'o wuli k'o bɔ yen an ka sariya sunba la min ye diyagoya an kan min ye diyagoya n'a b'an bila dɔnnikɛlaw fɛ voilà donc n'an y'an ka o kan ta sisan foyi wɛrɛ tɛ dɛ ka taa sɛbɛn jamana constitution na dɔrɔn a banna jamana sariya sun na ka taa sɛbɛn dɔrɔn français n'i y'o ta u bɛ alphabet den tan ɲɔgɔnna ma le français alphabet den tan i b'o bɔ yen bamanankan alphabet den tan i b'o fana don o nɔ la donc a bɛ n'a fɔ i bɛ français falen bamanankan na constitution bɛɛ lajɛlen bɛ na forobakan na jamanaden fanba b'a dɔn min bɛ ka fɔ o bɛ kɛ cogo di voilà donc u m'a fɔ ko sariya kura bɛna sigi yan awɔ sariya kura sigitɔ u ye gafe min bɔ unhun ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ unhun kan min kan ka ta Mhm. k'a kunnasigiya unhun o ye a ka kɛ walasa a k'a fɔ k'an ye démocratie jamana ye unhun n'o tɛ an ka autorité yɛrɛ b'a dɔn kan min bɛ yen wayi u ye mali kura taasira kɛ kan min na unhun u yɛrɛ b'o dɔn unhun min yɛrɛ ka bamanankan fɔ n'o ye mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ o kɛra ministre du sport ye Mhm. Mossa Ag Attaher a kumana bamanankan na o ka bɔ yen ka kuma tubabukan na ka tila k'a yira tuguni ale bɛ kan wɛrɛw mɛn minnu to yen k'a bɛ tila ka kunnafoni ninnu bayɛlɛma o kan ninnu na o ka ɲi kosɛbɛ parce que jamakulu fɛn fɛn bɛn'a mɛn o kan tɔ ninnu na a bɛ kɛ dɔnniya ye olu ma i y'a ye donc n'a kan sɛbɛra an ka constitution na sariya kura sɛbɛtɔla fɛ a ti bali ka don yɔrɔ bɛɛ la o la ni mɔgɔw y'a bila commentaire la k'an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an b'a faamuya mais n'an ma to k'a kuma fɔ o bɛ ɲina Unhun, i y'a ye, donc n'a donna donkibaru bɛ se ka na a la n'o ye journal ye, unhun, i b'a ye ni 20 heures journal nana bamanankan na, unhun, depuis Modibo fo Asimi présentement na min delila ka kɛ, unhun, a ma deli ka kɛ, ko 20 heures journal nana bamanankan na a ma deli ka kɛ, unhun, donc n'Asimi y'a kɛ o y'a kɛlen ka n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogoya min na quoi o y'a kɛlen ko min ma deli ka kɛ a y'o kɛ quoi, unhun, o tɛ, wayo, kiiribulon na u k'an ka kiiri ɲɛfɔ an ka forobakanw na, unhun. kiiri bɛ ka tigɛ min ninnu ɲɛna olu k'u ka tata t'a la juge bɛ ka min fɔ a k'a dɔn a nin de kɔrɔ ye nin ye min yɛrɛ bɛ yen n'o jɔlen don bɔgɔ jeninen kan o fana k'a dɔn nin de ko don an kana kiiri ta tubabu ka kiiri fɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ kabi an ma tubabu ye kiiri kun t'an fɛ an kana kɛ ten parce que walikan kalan fana bɛ o ko in kɛ mɔgɔ la a b'a yira i n'a fɔ i bɛnbakɛw ma baara kɛ e m'a ye n'i ye maliyɛnw ɲininka sisan i k'a fɔ ko un coq ani k'a fɔ ko dunukɔrɔ u yɛrɛ fɛ un coq de fɔcogo o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ dunukɔrɔ kan ka sɔrɔ a bɛɛ kan bɛ fɛn kelen de ma o tɛ yan donc o b'an pousser ka don autorités ka discours la n'u bɛ discours fɛn fɛn kɛ Asimi an y'a misali y'a la n'a bɛ sanbɛsanbɛfoli kɛ a b'a kɛ bamanankan na k'a kɛ tubabukan na o y'an ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin donc n'an ka kan dora o kelen bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin n'u bɛna babu min tɔgɔ jamanadenw na u k'o tun ka jamanadenw na u ka forobakan na ka sɔrɔ ka na n'a ye tubabukan na n'o ka d'u ye n'o tɛ tubabukan ta u bɛ se k'o to yen média misɛnninw b'u jija a la i y'a ye donc n'an ka minisiriw bɔra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ka kuma ni an ka kan ye walasa an k'a dɔn an ye ci min don aw da an y' aw sara ci min kama aw bɛ k'o ci kɛ o fana tɛ dabalibanko ye n'i ye hali Corée lajɛ n bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ Corée du Nord u ka président ye kalan kɛ Europe de Suisse a bɛ fɛn min mɛn allemand don mais a tɛ ka Corée du Nord mara allemand na abada donc ale ye dɔnniya min sɔrɔ yen a nana n'o ye ka na o bayɛlɛma u ka kan na k'a kɛ forobakan ye foroba dɔnniya ye donc a bɛ ka baara kɛ n'o de Emmanuel Macron bɛ fɛn min mɛn anglais don Emmanuel Macron kelen kelen mais a tɛ ka Faransi mara anglais la siɲɛ dɔ la n y'a ni Donald ka ɲɔgɔnye dɔ ye a ye Donald fo anglais ni fɛnw na mais a tila k'a yɛlɛma français la walasa françaisw k'a dɔn a b'olu de ka ci la donc an fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ donc f'an ka an yɛrɛ de yira diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ t'o kɛ an nɔ la Aziz an bɛ to nin yɔrɔnin kɔnɔ yani an ka bɔ a kɔnɔ i ye kan nafa fɔ kan bɛ halalaya ko fɔ a bɛ yɛrɛdɔn ko fɔ a bɛ mɔgɔ bila i b'i bɔyɔrɔ dɔn o yɛrɛ ye belebele ye fɔlɔ surtout i ko ko kan i ko foroba kan ko maliyɛn k'o faamu sabula kan ka ca i ye diɲɛ dugu caman ta k'o kɛ misali ye mhm. aziz est ce que maa bɛ se ka dɔnniya bila foroba kan kɔnɔ cogo di i n'a fɔ misali la bamanankan maaw bɛ se ka dɔnniya ta k'a bila bamanankan kɔnɔ cogo di est ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'o la voilà diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n b'a misali fitinin d'i ma n'an ka juriste baw bɛ kuma an ka kirikalanna baw n'u bɛ kuma n'an ka professeur baw bɛ kuma u b'a fɔ ko aristote ko ten u b'a fɔ ko socrate ko ten u b'a fɔ ko ɛɛ Platon ko ten, Lenini ko tan, voilà unhun, ou bien ɛɛ Hitler k'a to nin wagati la, k'a to nin wagati la c'est vrai olu ye Platon ka kunnafoni sɔrɔ cogo di français la Platon tɛ français ye o Aristote min ye lycée créé lycée min bɛ Nameta la Aristote de y'a créé a kɛra san kɛmɛ saba bi saba ni duuru yanni Jésus ka bange unhun, Aristote de nana ni lycée ye mais aristote ka hakilinaw bɛ français la mun na donc mɔgɔw de sɔrɔla min ye aristote ka kan mɛn mhm. français mɛnnaw cɛla yen mhm. ka aristote ka dɔnniyaw yɛlɛma k'a ka dɔnniya ta ka na n'a ye a ka kan na o de la chine président ye chinois denw ɲininka siɲɛ dɔ la mhm. ko kan bɛ labalo cogo di bɛɛ y'i ta fɔ an b'a sɛbɛn an b'a kɛ ten dɔ y'i kanto dɔrɔn ko ayi dɛ k'aw bɛ dɔnniya de ta walikan na ko ka na yɛlɛma aw ka kan na ko kan bɛ labalo ten de u y'o o kɛ den kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sini ye e y'a ye donc an filɛ nin ye sisan mhm. an bɛ walikan baden mɛn walikan mɛnna baden bɛ yen an yɛrɛ ka premier ministre ye an bɛ nɔgɔya da ɲini ala fɛ a yɔrɔ nɔgɔya ye mhm. ala ta kɛnɛya ye ala ka fɛn ye mhm. an bɛ ala deli ala ka a ka fari ala ka nɔgɔya k'a ye a ye bana sɔrɔ ka to jamana ka baara la donc hali n'a sɔrɔ fili fitininw bɛ yen mais adamaden ka kɛnɛya ko la an b'o bɛɛ bila kɔfɛ ala ka nɔgɔya k'a ye a bɛ fɛn min mɛn irisi don choguel bɛ irisi mɛn a taara irisiw ka teleso dɔ la a kumana irisi la o tɛ bon i b'a ye farafinna de a mɔgɔbaw bɛ taa ka sɔrɔ u ma nafaba lase u kɔmɔgɔw ma ka irisiw ka dɔnniya ta dɔrɔn misalila irisiw ka yecogo éducation kan kalan kɛcogo kan k'o kalan dɔrɔn k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o mɔgɔ irisikanmɛnnaw bɛ se k'o kɛ irisiw ka fɛɛrɛ sɛnɛko la a bɛ irisikan de la k'a bayɛlɛma dɔrɔn hali n'i ma sɛnɛ kɛ irisiw ka yɔrɔ la u bɛ sɛnɛ kɛ tan u b'a kɛ tan i bɛ irisi mɛn i b'a bayɛlɛma ka na i ka kan na minnu bɛ arabukan mɛn mhm. o baden bɛ yen ka arabuw ka dɔnniya ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na an mhm. fana ka kan bɛ labalo ten français kɔni ta kɔni o kɔni o baden bɛ yen anglais o baden bɛ yen chinois o baden bɛ yen donc an b'u ka dɔnniya de ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o de la n ko k'an ka kan ta o t'a yira k'a fɔ k'an kana walikan wɛrɛ kalan mɔgɔw ka ko ninnu danfara dɔn aziz mais pour que ka kuma sɔn ji la mm. i bɛ jateminɛ kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la mm-hmm. dɔgɔtɔrɔ bɛ kalan kɛ français de la walama anglais de la mhm. mais a b'i furakɛ bamanankan de la mhm. a b'a f'i ma k'i yɔrɔ jumɛn b'i dimi mhm. e b'o fɔ ale bamanankan de la nka ale bɛ o yɛlɛma a yɛrɛ kunkolo la a ye dɔnniya min kɛ ale b'a yɛlɛma o de la k'e furakɛ ten k'i furakɛ n m'a dɔn n'i y'a faamuya i bɛ taa ka taa ingénieur mécanicien ou bien électromécanicien fɛ yen mais i b'a ye k'a fɔ a bɛ mobili yɔrɔ dɔ f'i ye o ye nanzarakan ye misali la a bɛ se ka vilebrequin fɔ a bɛ coussinet fɔ a bɛ piston fɔ nka n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ olu kan ka min kɛ o dɔnniya la a b'o fɔ bamanankan de la o de b'a kɛ mobili bɛ tufa tufa mhm. o de b'a kɛ a bɛ sisi bɔ donc a bɛ dɔnniya in fɔ e ye bamanankan na nka ale ye fɛn kalan kan wɛrɛ de la mais o bɛ misali o b'an bila ka misali wɛrɛ di tugun lamɛnkɛlaw ma den fitinin n'i ye kuma f'a ye hali n'i y'a question posé en français la a bɛ kumakan in yɛlɛma bamanankan de la ka sɔrɔ k'e jaabi français la mhm. a bɛ n'a fɔ a bɛ miiriko fila de kɛ a bɛ miiriko fila de kɛ den fitinin i yɛrɛ den donc mais est ce que o la bi k'e ka kɛlɛ dafa k'i ka cɛsiri in dafa est ce que n'an kun ye bamanankan yɛrɛ kanu don maaw la n'an ka tariku ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ nanzarakan mun b'a kanu don mɔgɔ la tarikuba minnu b'a kɔnɔ parce que la révolution française an denw b'o kalan neuvième na komi an bɛna se o ma kalan yɛrɛ mun y'a hakili jigin anw bɛ wali tarikubaw de kalan donc a bɛ an denw nege wali ko de nɔfɛ alors que anw de ye jamana ye empire belebele saba ye jamana min sigi mali de y'o ye manden songhoy ani Ghana empire ba Ghana mɔgɔw bɛɛ kalan kun tubabukan na an t'a faamu mais u bɛ tila ka nin bɛɛ ta empire ba saba dugu mun kalan ne bɛ se k'a fɔ i b'a daminɛ kabini i don kuma ekɔli la Aziz fo ka t'i se université ma i bɛ se ka Mali tariku kalan i tɛ tila donc k'i ka kuma sɔn ji la a fili y'an ka historien baw sɔrɔ tubabuw taatɔ ye gafe mun d'u ma i b'a dɔn k'u y'a bɛɛ ta tubabukan de la k'a sɛbɛn ni tubabu ka hakilina ye mais u yɛrɛ ye kalan min kɛ u ma sɔn ka tubabu ka ɲinifɛn in ta k'an ka dɔnniya d'a kan k'a di a bɛ fɔ b'an ka an ka histoire la an ka dɔfɔ la n'i y'an ka kuranɛ kalannaw lajɛ an ka karamɔgɔw misali la olu bɛ taa kalan kɛ arabu jamanaw la nka n'u nana kuranɛ min b'u bolo a t'u bolo bamanankan na a b'u bolo arabukan arabukan de la u b'a kalan dɔrɔn k'a dalaminɛ bamanankan na jama sigilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ merci bon mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ k'an bɛna waati joli kɛ o bayɛlɛmali la e fɛn min bɛ ka bayɛlɛma i e yɛrɛ sigilen ɲɛna a teliya kojugu fan fɛ ko sanko don oui parce que mɔgɔ caman tɛ wagati faamuyali tɛ mɔgɔ caman na quoi mhm. o de b'a kɛ donc n'an tun sera ka an gulon an ka kan na a tun b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin diɲɛ kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ bɛ kɛ star ye dancogo de la i tɛ se ka maa wɛrɛ dancogo ta ka tila k'o dɔn ka tɛmɛ o kan kɛcogo t'a la i ka gɛlɛn français filɛ nin ye i bɛ français den ɲininka a b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ faransi de ɲɔgɔn tɛ yen n'i ye israel den ɲininka a b'a fɔ non diɲɛ bɛɛ olu de ɲɔgɔn tɛ yen maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ ameriki olu b'a fɔ diɲɛ dugu min ka di ni dugu bɛɛ k'o ye ameriki amerikɛn denw fana b'o de fɔ depuis fitini o de bɛ don u kun na rusidenw bɛ ten mais i bɛ taa an ka ekɔli la i b'a fɔ k'e b'a fɛ ka kɛ jumɛn ye ni e ye bɛɛ dan ekɔli la a fɔ k'ale bɛ taa faransi bon gouvernement fana sinsinnen don anw ka an ka gouvernement sinsinnen don an tiɲɛni kan quoi farafinna jamanaw bɛ ten o de la n'i ye farafinna ta k'a lajɛ quoi a bɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ balo jamanadenw ka faamuya dɔgɔyali la i b'o ye awɔ ni aw ka aw ka kunfinya u bɛ balo o de la u bɛ dɔ fara olu ka fanga kan voilà u ka fanga bɛ sinsin ni jamanadenw ka kunfin kunfinya didili moribo ko ko mɔgɔ kalannen ye sugu fila ye mɔgɔ min bɛ kalan kɛ ka n'a ka kalan yanga yira ani maa min bɛ kalan kɛ ka na dibilafɛnw bɔ kɛnɛ kan ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ kalannen ye k'o kalankɛla fila de bɛ yen bon n'i y'a lajɛ farafinna ka sɛgɛn fɔlɔ in de bɛ ka bonya la minnu bɛ kalan kɛ ka na waso yira doctorat bɛ n bolo je suis professeur en ça a banna aw tɔw ye kunfinw ye donc u bɛ balo aw ka warimisɛnninw na mais n'aw dun mago bɛ o kunfin kelenw na aw bɛ kuma kunfinkan na awɔ mais n'aw yɛlɛla aw bɛ ban ka kuma o la misali ye min ye an ka wasadenw yɛrɛ n'u kɛra cɛbɔ ye an b'a fɔ cogo nansarakan na candidat ye mais u bɛ na buguw ni bulonw kɔnɔna de la ka na u ka hakilinaw fɔ bamanankan na nka n'u taara wasabulon kɔnɔ u b'a u yɛlɛma b'u jɔ français de la k'a fɔ i b'a fɔ ko faransi de ye u ta ou bien faransi faransɛw de votera u ye alors que u bɔra burusi kɔnɔ ni togoda min na olu mɔgɔw de votera u ye aziz o b'an bila ka bɔ o kuma na kan fɔlɔ kɔnɔna la kan yɛrɛ bɛ kalan yɔrɔ min na n'o ye kalanso ye aziz an bɛ na o kɔnɔna la an bɛn'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndanw kɛra kɔsa in na dɛfu ani baki denmisɛnw kɔnɔ gan bɛ kosɛbɛ fɛn min ye kalanbolo t'a yɛrɛ la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo hali n'a y'a sɔrɔ kalan yɛrɛ hakilinaw tɛ ka se ka jira denmisɛnninw u passera dɛ nka u bɛ kan ka kɛ min yɛrɛ ye u bɛ k'u kɔnɔ gwan e b'o ye cogo di parce que an bɛ
kalan minnu kɛ an t'a kɔrɔ dɔn mhm. o b'a la ani mɔgɔ fanba bɛ i dan mhm. ko kunnana dɔnni de ma quoi n'a bɛ f'o ma ko connaissance superficielle mhm. ko kunnana dɔrɔn an b'an dan o dɔnni de ma mais an tɛ jigin a kɔnɔ k'a lajɛ quoi o de la i tun b'a ye waati jan kɛra mali la ni sisan tɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ u tun bɛ problème de ɲɛf'i ye mais fɛɛrɛ ye jumɛn ye solution ye jumɛn an ka bɔ nin gɛlɛya la o tun ka suma an ka ko hali sisan maliyɛn b'o de fɔ o la ekɔlidenw ka ko la baki kɛra an y'a ye bakikɛla dɔw kumana u yɛrɛ kumatɔ la dɛ u ye erreur min kɛ français la mɔgɔ dɔw y'o publier k'u ye u ye erreur kɛ français la dɔw ko ko niveau t'olu la dɔw ko k'u taara k'olu fɛ k'u bɛna mali de d'u ma komi k'u taara chine de d'u ma mhm. donc mɔgɔ minnu redoubléla o la sisan n'i y'a jateminɛ u redoublé kun ma kɛ dɔ wɛrɛ ye parce que u ma se ka chine ɲɛfɔ faransi ka ɲɛfɔ cogo la ka se ka chine sɛnɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ faransi b'a fɔ cogo min na parce que mhm. u bɛ chine bɛ kalan u kun ekɔli la mhm. français de la mais n'i tun ye chine ɲɛf'u ɲɛna bamanankan na misali la ka na i n'a fɔ a leçon dɔ bɛ yen n bɛn'a fɔ duguma k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a faamuya u b'a fɔ ko farafinna tilebin bolo afrique de l'ouest farafinna tilebin bolo jamana hakɛya min b'a kɔnɔ u b'o fɔ a dancɛ bɔlen don ni jamana min ni jamana min ye u b'o fɔ n'u tilala a jamakulu bɛ cogo min na n'o y'a démographie ye mɔgɔ joli bɛ bange san kɔnɔ mɔgɔ ba kelen cɛ la mɔgɔ joli bɛ fatu san kɔnɔ mɔgɔ ba kelen cɛ la olu bɛɛ bɛ jate jamakulu kalan de fɛ n'o ye démographie ye o yɛrɛ ye latinw ka kan de o tɛ yan a jamakulu tilannen don cogo di jama fanba bɛ yɔrɔ jumɛn dugumaya fan fɛ walima sanfɛ tilebin walima kɔrɔn mhm. u b'o yira aw la siya sugu jumɛnw de b'o la mhm. n'i nana dugumaya fan fɛ nin siya sugu de bɛ yen sanfɛ nin siya sugu de bɛ yen mhm. u ka nafolo ko o gulonnen don jumɛn kan n'o y'u ka économie ye a bɛ kuma o kan u ka taa ni ka segin bɛ cogoya min na n'u ka transport ye a bɛ kuma o kan o mana bɔ yen u ka e, e, o afrique de l'ouest jamana ninnu u bɛ tila k'u jamana bɛɛ fɔ aw ye an'u ka faabaw u b'a yira aw la dakar e, sénégal o faaba ye dakar ye mali o faaba ye bamako ye mauritanie o faaba ye nouakchott ye niger o faaba ye niamey ye côte d'ivoire o faaba ye abidjan u b'o yira denmisɛnninw na mais u b'a bɛɛ lana tubabukan na parce que tubabukan de b'u ka constitution na mais ni nin kun fɔr'i ɲɛna i ka kan na ka tila tuguni ka ni examen k'i kun cep la misali la k'i ka kuma ko jamana saba fɔ farafinna tilebin bolo fɛ k'u faaba fɔ ka d'a kan o tigi bɛ taa jɔn ne ɲininka o la tuguni o y'a kɛlen de ye dɔnniya ye i la i ti mɔgɔ ɲininka a la hali n'i pasera la a bila k'i nafa fɛnɛ voilà a bɛ n'a fɔ nɛgɛsoboli i bɛ minisiri de sɔrɔ sa a ka kɔrɔ i bɛ nɛgɛso d'a ma n'a sɔrɔ a fitinin delila ka nɛgɛso boli k'a bɛ nɛgɛso boli ɲɛdɔn i bɛ nɛgɛso d'a ma a bɛ fɛ ka giriya nɛgɛso ma a bɛ se k'a boli a kɔrɔbalen fana b'a boli a b'a boli a kɛra dɔnniya a kɛra dɔnniya ye a ma mhm. mais i b'an ka mɔgɔ kalannenbaw i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka n'a yir'u la u b'a fɔ ee k'olu ɲinɛna nin kɔ mhm. parce que u y'a durusi de u m'a faamuya o de la i bɛ patriotisme n'o ye faso kanu ye jamana kanu ko tɛ dɛ faso kanu i b'o ɲini an ka mɔgɔw la ka dɛsɛ i t'a ye parce que u ye patriotisme kalan waati min na o y'a sɔrɔ tubabukan mɛnli fanga tun ka dɔgɔ donc u b'a durusi u bɛ doctorat sɔrɔ ten mathématique dun na jamana faso kanu tɛ fɔ mɔgɔ ye géographie la a tɛ f'i ɲɛna histoire la a tɛ f'i ye droit la a tɛ f'i ye mhm. donc e bɛna ka na kɛ minisiri ye faso kanu notion e m'o faamu kosɛbɛ i bolo bilala faso baara la i bolo bilala faso baara la mais faso kanu notion bɔr'i kɔnɔ o bɔr'i kɔnɔ mais i bolo bɛ faso baara la mais kanu dɔgɔyara a kɔnɔ kanu bɛ dɔgɔya mhm. donc i b'olu tigiw de ye sa u bɛ tila ka n'u sigi k'an ka kɛ an yɛrɛ ye awɔ donc o ye fili juguba de donc denmisɛnninw ka école la sisan mɔgɔ fanba min redoublé la bagi ta kɛra kɛmɛ kɛmɛ sigi la mɔgɔ mugan ani buruburu bi saba ani seegin o de pasera donc a tɔ olu bɛɛ taara ji la dɛfu ta mɔgɔ bi naani ani wolonfila kɛmɛ sigi la a tɔ o taara ji la hali a ma tilancɛ sɔrɔ bi duuru kɛmɛ sigi la bon an dun bɛ kalan kɛ faransɛ min na an ka taa europe parce que n'i bɛ fɛ ka fɛn faamuya n'i ye hakilina fɔ f'i ka misaliya dɔ ta kan faransi olu ka bagi mana kɛ hali salon ta kɛmɛ sigi la min pasera ka ca ni bi duuru ye itali ta o kelen don alimaɲi o don irisi o don espagne kasimu danbele b'a fɔ n ye tuma bɛɛ k'a ka suma i ka taa espagnol ka ekɔli la ko nin de redoublé la a ka suma i k'o ye mais mɔgɔw ma se ka a ta k'a lajɛ mun de la u ka mɔgɔ paseta ka ca ni anw ta ye u ka mɔgɔ kalannen ka ca ni anw ta ye mun y'a kɛ parce que u bɛ kalan kɛ u ka kan na olu y'u ka kan de kɛ dɔnniya kalan ye mais an y'an ka kan kɛ kunfinkan ye ka sɔrɔ ka faransi ka kan kɛ mɔgɔ kalannenw ka kan ye ka tila tuguni ka boli irisi ni sini nɔfɛ ka taa sɔrɔ olu tɛ baara kɛ faransɛ la u tɛ baara kɛ angilɛ la donc o kɔrɔ ye anw de bɛ nkalon kan bobo a kuma kɔrɔ o de a kuma kɔrɔ ye hmm. tiɲɛ yɛrɛ la nin ye o kumana nkalon jugumanba ye nin nkalon in b'i minɛ fitini ka taa boloja in kɔnɔ na i kɔrɔbalen nin ye nkalon min ye a si ka ca fɛnɛ nkalon si caman ala k'an kisi o ma ok o b'an bila ka taa aziz bi n y'a f'i ye cogo min na i bɔra ka niveau fɔ ka tila ka denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan i b'a ye k'a fɔ adamadenw ka mɔgɔ dama min burunna ji la ɲɔgɔn danbaliya la i y'a kun fɔ k'a cause fɔ effectivement nin ye kuma sɛgɛsɛgɛlenba ye ɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka sisan n'an ko k'an bɛ nin ko in dilan yan'an ka bɔ kalanso ni dɔnniya kɔnɔna la e bɛ se ka solution jumɛn di. voilà ni mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ nafa foyi t'a la i ka to ka mankan ci kɔlɔn kɔnɔ binna i bɛ miiri i bɔcogo de la e bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka ban e jɔrɔkun kɔlɔn kɔnɔ binna i b'a kɔnɔ ka bɔ donc i bɛ bɔ cogo di maintenant mali bɛ ni gɛlɛya in na depuis modibo ka wagati fɛɛrɛ ye jumɛn ye ekɔli natɔ filɛ nin ekɔli wuli bɛ nale constitution kura dilanni bɛ sen na bon kalan bɛ ka kɛ tubabukan na a ma faamuya o de la sixième na yan'u ka taa fɔ denmisɛnninw ɲɛ na ko ntɛbɛnni u bɛ taa f'u ye ko carpe ko ntɛbɛnni ko kɔkolo b'a la a bɛ fiɲɛ sama a tulo woni ninnu fila fɛ a fara o sogololen don ɲɔgɔn duguma ka bɔ a kun yanfan fɛ ka taa kukala yanfan fɛ ko a sen minnu b'a yamaruya ka nɔn ji la k'o ye den wolonwula ye a bɛ balo jɛgɛdenninw de la ni yiri fitininw o caya cogo u bɛ fan de da terminé lesɔn banna mais o bɛ di denmisɛnninw ma ɛri kelen tubabukan na u b'a durusi u t'a faamuya u bɛna so ka tila k'a durusi donc a bɛ dilan cogo di gouvernement ka sɔn a ma an b'a ɲini asimi ninnu fɛ fili min ye modibo ninnu sɔrɔ o kana sɔn a k'u sɔrɔ quoi u k'an ka languw lakodɔn kalan ka na an ka kan na faamuyali bɛ caya an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn

miliyɔn kelen na mhm. fɛn minnu bonya ye o ye mhm. microscope ka ye ɲɛna bɛ dan o de ma 1 10 puissance moins 6 a bɛ dan o de ma a tɛ 10 puissance moins 10 ye n'o ye 1 angström a t'o ye atome dun bonya bɛ taa fo o suguya ninnu na donc ale tɛ se k'olu fɛn ninnu donc sɔn kɛra a ma donc atome kɛ ko misikala zarati voilà

an fana an kan'an yɛrɛ sɛgɛn k'o bɛɛ traduit o kɛ kun ye mun ye n'i y'a traduit o i m'a traduit o n'i ye Allemagne filɛ nin ye ka train kura bila an ɲɛ o ye boli ni hydrogène de ye i y'a ye donc olu fɛn ninnu traduit kun tɛ u ka matière kɔrɔ fɔ denmisɛnninw ɲɛna u ka kan na misali la n'aw bɛna géographie kɛ a f'u ye géographie a kumaden sɔrɔla latinw de fɛ géo n'i y'a don dictionnaire bɛ professeur bɛɛ kun n'i y'a don a b'a bɔ géo bɛ dugukolo kofɔ graphie bɛ ɲɛgɛn kofɔ géographie tɛ dugukolo kalan ye dɛ géologie de ye dugukolo kalan ye géo o bɛ dugukolo kofɔ logie o b'a kalan kofɔ mais géo o bɛ dugukolo kofɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ɲɛgɛn ɲɛgɛn minnu b'a la o de la u bɛ carte baw ta ka n'a bila o kɔrɔ n'a ye bulalama ye yɔrɔ min na o bɛ ji kofɔ n'a ye nɛrɛmugu ye yɔrɔ min na o bɛ cɛncɛn kofɔ n'a ye bilenman ye carte yɔrɔ min na o bɛ kulu kofɔ o tɛ o ye a ɲɛgɛn kalan ye o de la il y a photographie photo o bɛ yelen kofɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn kofɔ o de la walasa i photo ka ta fo yelen ka cari i la donc a bɛ i ja ta k'a bila pellicule ninnu sanfɛ o bɛ tila ka taa ko k'a bonya o tɛ donc u k'a fɔ géographie ye nin walanda de donc bi an bɛna kuma mali ji de kan le mali hydrographie o ye sixième leçon ye neuvième an bɛna kuma farafina jiko de kan l'afrique hydrographie an bɛna kuma farafinna kulu kɛcogo de kan l'afrique et relief i y'a ye i b'a lana bamanankan na ni leçon bɛ tali kɛ onu la ni nations unies ninnu bɛ fɛn ninnu vote nin ni aw ka kumaw n'a y'a kumaw daminɛ i b'a ye mɔgɔw b'aw si kosɛbɛ facebook kan mais n'a fɔra ko halisa ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la ko bi seegin tɛ se ka nations unies ka jamana duuru minnu bɛ yen ni veto b'u bolo mɔgɔ bi segin tɛ se k'u fɔ o ye fili juguba de ye a jamana tan duuru minnu bɛ yen n'olu jijalen don a lakanako la n'o y'a conseil de sécurité ye mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se k'o fɔ ka t'a sɔrɔ an bɛ onu kalan depuis neuvième année donc an b'a durusi an t'a faamu onu sigikun ye min ye mɔgɔ fanba t'a dɔn ONU bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔ fanba t'a dɔn k'a sɔrɔ a bɛ kalan an kun neuvième na o la i ka kuma daminɛ i y'a fɔ u bɛ taa n'an hakili bɛ ka dayɛlɛ u bɛ taa faransi fɛnw kalan kun faransi jamanadenw ye muruti min kɛ ka ɲɛsin u ka roi Louis 16 ma ɔ mais normalement neuvième na an hakili dayɛlɛtɔ an ye muruti min kɛ ka ɲɛsin musa tarawele ma u tun k'o kalan kun kɛ yanni k'o bila fo 1991 U tun k'o kalan an kun o la an k'a dɔn nin de kɛra mali kɔnɔ nin de kɛra mali kɔnɔ mais i b'a ye anw ka mɔgɔ kalannenw bɛ min dɔn Europe ni Asie ni Amérique ka wariko n'u ka armée n'u ka fɛn na u t'o dɔn an yɛrɛ ta la donc olu b'a fɔ k'u b'o yɔrɔ cɛn ta ka na an ka jamana dila o la karamɔgɔ ko ko jamana bɛɛ mɔgɔ kalannen b'u ka yɔrɔ dila mais farafinna mɔgɔ kalannen bɛ farafinna ci parce que jamana minnu ye farafinna kɛ tɔnbo ye farafinna mɔgɔ kalannen fana ka dɔnniya sɔrɔ dulonna o jamana ka taasira de la i n'a fɔ la Fran oui faransi ye mali kɛ tɔnbo ye jɛnakaw bɔra k'u ta kuma fɔ yan bɛɛ ɲɛ na fo a cɛkɔrɔba kɛtɔ k'a ɲɛfɔ a tun bɛ ka kasi mhm. Van Baxy ninnu ka dugu mhm. faransɛw de y'olu kɛ tɔnbo ye Archinard ka kɛlɛ wagati mhm. ɔ mais n'a fɔra ko o Archinard kelenw ko olu mɔdenw ka taasira k'anw bɛ t'o de kalan bi k'an bɛna an ka jamana dilan olu n'u mɔkɛ mɔdenw ma anw jate adamaden ye depuis euh, faransi fɛnkɛ bɛ yen u ka président De Gaulle bɛ yen De Gaulle afirikɛnw bɛ ka mankan kɛ ni faransi ye fo bi De Gaulle mɔden an bɛ ka mankan kɛ n'a ye donc an k'a dɔn ko problème tɛ mɔgɔ ko ye jamana sariyasun ko de don donc u k'an ka matière lana an ka kan na an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni leçon durusi in ka dabila maintenant français matière deux heures u k'o to yen u kan'o bɔ yen a ka kɛ langue vivante ye an b'a kalan e m'a ye an bɛ kalan kɛ français la an bɛ tila tuguni ka français yɛrɛ fana matière kalan o kɔrɔ sisan An bɛ matière tɔ an bɛ tɔw kalan français la, an bɛ tɔw kalan français la, ka français yɛrɛ fana tila ka kalan dama, ka français yɛrɛ fana kan kalan dama donc u b'a u bɛ fɛn dɔ de jira, unhun, France ten tɛ o, olu bɛ kalan k'u ka kan na, olu bɛ walikan wɛrɛ de d'a kan, mais an bɛ ka kalan k'olu ka kan na ka tila tuguni k'olu ka kan gɛrɛgɛrɛ kalan donc o ye retard de ye, unhun, misali la ni ni leçon min bɛna tali kɛ tɔn kan huitième na, unhun, mais yanni i ka taa munumunu a fɔ dɔrɔn ko bi an bɛna tɔn de kalan, unhun tɔn fereke n'a ye jabi fereke yɛrɛ d'a kan f'u b'a fɔ an ye k'a ɲɛ tɛ kɔmi e fula dun ɲɛ tɛ kɔmi mais tubabuw mana tɔn yira an na tɔn bɛ yan ka sɔrɔ mana an yɛrɛ bɛ tɔn minɛ an bɛ panja dɔn u bɛ panja kalan kun ko panja k'a fari nugulen don k'o de b'a yamaruya ka fiɲɛ sama n'a golo ye n'a bɛ denmisɛnninya la donc n'a bɛ ka kɔrɔbaya a bɛ fiɲɛ sama ni a fogofogo ye o la fiɲɛ sama cogo fila bɛ tɔri la u b'olu kalan kun a bɛ fan da ji la a bɛ balo fɛn minnu na o mana bɔ u bɛ misi ninnu kalan kun u bɛ basa kalan kun ɔ mais n'i y'olu ɲɛfɔ bamanankan na ne t'a dɔn denmisɛnninw bɛ fɛn min durusi ɛ quatrième année dɔ ye n wele k'ale bɔra ameriki a den a daminɛ 18 heures fo 23 heures a bɛ ka le couteau leçon ta a ma se k'a durusi ka muru muru quoi n'a tigɛli kɛ muru u bɛ kalan kun quatrième année la nɛgɛso bɛ kalan kun syɛ bɛ kalan kun zonzanni bɛ kalan kun so bɛ kalan kun e k'olu fɔ an ɲɛna an ka kan na ba i k'a lajɛ n'an bɛ faamuyali kɛ n'an tɛ faamuyali kɛ o de la ko denmisɛnninw ka niveau binni k'u y'a gulon ekɔlimɛtiriw la ne ko la ekɔlimɛtiriw nan'a sɔrɔ langue officielle ye français ye ni e ko sisan ko e de ye ne kalan IFM na misali la ka diplôme di ne ma ko ne kɛra mɔgɔ kalanna ye ɔ ne bɛ ka maa min kalan o ka somɔgɔw ka n'a fɔ ko non ko niveau t'olu ka denw na ko niveau tɛ ne yɛrɛ de la ko ne min bɛ k'olu kalan olu ɲinana k'a fɔ k'e de fana ye gafe di ne ma donc o kɔrɔ ye niveau t'e yɛrɛ fana e dun fana y'i ka gafe bɔ tubabu la donc o kɔrɔ ye tubabu minnu y'e kalan niveau t'olu la n'o kɛra dɔrɔn kuma bɛ kɛ nkalon ye parce que an bɛɛ girinna olu tubabuw de nɔfɛ donc ko niveau tɛ école maître la u k'a dabila o tɛ kalan bɛ ka kɛ kan min na o de man ɲi o la u mana na ni hali ni système ba kɛmɛ ye ni kalan bɛ faransɛ kelen na a tɛ ɲɛ m'a ye système ba de nana si ma ɲɛ a bɛɛ o la mɔgɔw taar'u den bɔ bamanankan ekɔli la ka taa n'a ye tubabukan ekɔli la mhm. dɔ wɛrɛ tɛ parce que minnu b'a fɔ k'an ka kan yɛrɛ ye k'an ka bamanankan kalan olu yɛrɛ bɛ ka kuma tubabukan na donc n'i ye tubabukan de kalan i bɛ minisiriya ni depiteya ni mhm. kolonɛliya sɔrɔ ɔ o tuma na olu bɛna fɔ ko danga de b'olu quoi donc f'a ka yɛlɛma de a ka kɛ bɛɛ ta ye foroba la mhm. mais autorités tun t'a dɔn de tiɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ u tun t'a dɔn o yɛrɛ de ye kuma tiɲɛ ye o de la fanga min ye IBK gɛn o ye IBK ka fili ye tiɲɛ don mais kun min ye IBK dɛsɛ olu m'o ye donc olu ye binyɔrɔ de ye mais kun min y'a ye o de la o talonyɔrɔ in o ye asimi yɛrɛ sɔrɔ fo siɲɛ fila cogo di eh, asimi ye coup d'état kɛ o m'a fɔ k'u bɛ mali sen bɔ francophonie na mhm. ɔ francophonie na n ko kan in de don n'o tɛ mauritanie tɛ francophonie na o algérie t'a la mhm. états unis t'a la russie t'a la mhm. vietnam o t'a la rwanda t'a la mais Côte d'Ivoire Mali Sénégal Guinée Burkina Niger Tchad Centrafrique olu b'a la i y'a ye bon a bɛɛ ka école bɛ ten i m'a ye laginɛ yɛrɛ ta komi réseau fɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ pan réseaux sociaux sa fagalen bɛɛ kunna u ko k'olu ka bac kɛra 9 pourcent wa combien kɛmɛ kɛmɛ sigi la mɔgɔ kɔnɔntɔn de ye bac sɔrɔ yen ɔ a lajɛ aw ko k'aw tɛ faransi min fɛ mais aw b'aw denw la redoubler o faransi ka dɔnniya la o bɛ kɛ cogo di mais faransi dun ka denmisɛn tɛ redoubler k'a ma se ka ameriki ɲɛfɔ bamanankan na mhm. o tɛ kɛ i tɛ irisi ye k'a ka putin t'u ka den si la redoubler k'a ma se ka faransi ɲɛfɔ eh, eh, eh, arabukan na mhm. o tɛ kɛ mhm. mais i bɛ afirikɛnw de ye a b'u kun na n'olu ma arabu ladege olu tɛ taa ɲɛ ou bien n'u ma européen ladege o tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ ten tɛ donc solution min b'a la mm. u k'an ka kan don an ka kalanbulonw na o la i b'a ye an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn donc n'an y'a kɔrɔ dɔn an bɛ se k'a lawaleya k'a kɛ fɛn ye ayiwa aziz o b'an bila ka taa baro kuncɛ ko laban na an y'a ye k'a fɔ nin kan kalanbaliya a kɛra sababu ye ka cakɛda caman k'an bali k'o baara kɛ aziz i b'a ye i bɛ taama mali de la i bɛ se ka kilomɛtiri mugan bi naani boli kungokolon kɔnɔ nka bɛɛ bɛ sɛnɛ dɔn nka bɛɛ kɛ bɛ tunga fɛ taamakɛla dugukolotigiw bakɛnɛbatigiw kungokolonbatigiw farafin kɛra taamakɛla ye wa an bɛ ka taa baara kɛ nanzara min an bɛ taa baara kɛ olu ka kungokolon de fana kɔnɔ n'u ka forow cɛla u ka jiridenw na balo aziz farafin kɛra bi kari kɔnɔ mɔgɔ de ye an ye misaliya sɔrɔ bi farafin bɛ ka gɛn k'a lafili alors que diɲɛ bayɛlɛmali ni a gɛlɛyaw n'an b'a fɔ ma manœuvre yɛrɛ a bɛ reposer olu de kan a baara in dun an bɛ se k'a kɛ an fɛ yen an bɛ nafa sɔrɔ a la n ye misali d'i ma segu sira sikaso sira ee gini sira aziz i b'a boli i bɛ kungo de ka taa hali n'i y'a di denmisɛnw ma hɛkitari duuru duuru ka miliyɔn kelen d'a kan yanni k'i na u bɛ se ka miliyɔn mugan nafa bɔ a la nka u bɛ ka t'o baara kelen de kɛ espagne italie wa u bɛ ka fili kari kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ farafinya yɛrɛ kan bi an kelen bɛ nafa b'an na mais an jatelen tɛ
voilà ni mɔgɔw ye farafinw ye ka tubabu ye ka ko dɔ kɛ farafinw na diɲɛ kɔnɔ u bɛ bɔ ka video kɛ mhm. farafinw ka perezidanw ka kuma farafin tɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ mhm. a droit tan o si tɛ ni mɔgɔ ma i yɛrɛ bonya maa si t'i bonya n'i m'i yɛrɛ don da la maa si t'i don da la kan bɛ adamaden de ko fɔ wa kan bɛ jamakulu de ko fɔ n'i y'a mɛn arabu kan dɔ de don n'i y'a mɛn irisi kan dɔ de don n'i y'a mɛn bamanan kan dɔ de don bɔn kan bɛ jamakulu min ko fɔ ɔ ni aw ma aw yɛrɛ lakodɔn aw ka sariya yɛrɛ la na o kɔrɔ ye n ko ni fɛn bɛ sariya la o de bɛ taa ba la mais ni aw yɛrɛ lakodɔnnen tɛ aw ka sariya la o kɔrɔ ye aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ don da la mhm. ɔ aw b'a fɛ sisan jɔn de k'aw don da la kɛcogo t'a la mhm. mɔgɔ si ma irisiw yira diɲɛ na u yɛrɛ nɔ la u yɛrɛ de y'u yɛrɛ yira mhm. a bɛ n'a fɔ mali tɛ taa ɲɛ maliyɛnw kɔ cogo min na farafinna tɛ taa ɲɛ farafinw fana kɔ ten de donc n'o kuma ye tiɲɛ ye farafinna de ka kan ka a yɛrɛ don da la et puis farafinna yɔrɔ jumɛn a bɛɛ tɛ dɛ min ninnu golo finnen don hali olu de kɛlen don ka afiriki la retarder n'i y'a mɛn diɲɛ continent bɛɛ bɛ diɲɛ farafinna ɲɛ dɛ min ninnu golo finnen don olu de don cogo di mali dafɛ jamana dɔ ye moritani ye maliyɛn bɛɛ y'a ye asimi ninnu bɛɛ y'a ye moritani y'i sama ka bɔ francophonie na diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u yɛrɛ ka kanw ta k'o sigi sen kan fo ka tila k'a f'u ka depitemuso dɔ ye ko yan ko discours tɛ na tubabukan na yan bilen ko parce que mɔgɔ minnu y'i sugandi k'olu tɛn'a dɔn k'i bɛ ka min fɔ u ka assemblée président fɔ bɛɛ ɲɛna Mauritanie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Algérie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Maroc bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Tunisie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi hali yanni bi cɛ an bɔra a kalama k'u ye farafin dɔw minɛ u tun b'a fɛ ka bɔ Maroc ka don Espagne fo a kuma kɛra a kuma taara yɔrɔ jan mais mun de nana n'a ye n'anw y'an yɛrɛ don da la an ka sariya la don o don diɲɛ b'an bonya o ye kelen ye filanan an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ tubabula an k'olu baaraw k'an fɛ yan misali la n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa sɛnɛ de kɛ Espagne o ka ɲi kosɛbɛ anw yɛrɛ k'an ka sɛnɛ don ba la yan nɔ mais yan ni mɔgɔ min ye sɛnɛ kalan kɛ i b'a kalan kɛ o tɛ sɛnɛ kɛ parce que a b'o k'o kun na ale kan ka mɔgɔw de bila sɛnɛ la ale yɛrɛ ni sɛnɛ man kan bilen parce que ale bɛ tubabukan mɛn ka taa sɔrɔ tubabula tubabukan mɛnnaw de bɛ ka sɛnɛ kɛ faransi minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ français de fɔ olu n'u ka président bɛ kuma kan kelen mhm. mais yan sɛnɛkɛla minnu bɛ président balo olu yɛrɛ tɛ même hali yan même ingénieur génie civil t'a sɔrɔ olu tɛ ma o tɛ maga ciment yɛrɛ la ɔn olu ta ye dɔrɔn a mhm. wari ka na olu ka pourcentage ka bɔ a la olu ka mhm. mɔgɔ tɔw bila a baara la o de la ne ko n'an nana an ka kan na ɲɔgɔn jelimi a bɛ dabila donc walasa africainw ka don da la k'u ka bɛɛ k'i yɛrɛ don da la i ka sariya la europe jamanaw filɛ u bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na mhm. fitini fitini jamanadendenninw mais u ti sɔn ka ɲɔgɔn ka kan ta faransi ni espagne bɛ frontière la mais u ti ɲɔgɔn ka kan fɔ mhm. o ye tiɲɛ luxembourg ye jamana fitini ye europe luxembourg ti maa si ka kan ta a y'a yɛrɛ de ka kan ta k'o bila ɲɛfɛ luxembourgish munna espagne ti baara kɛ ni angleterre ka kan ye angleterre tɛ baara kɛ ni allemagne ka kan ye mais anw filɛ mali côte d'ivoire sénégal an de ko k'an dulonnen don ɲɔgɔn na histoire fɛ mhm. mais anw bɛɛ y'an ka histoire fili mhm. ka taa faransi ta ta k'o yongo an yɛrɛ kunna faransi b'an bɛɛ coiffer a b'an bɛɛ ka wari dilan an bɛɛ bɛ kalan k'ale de bolo an ka premier nationaliw bɛ taa ale de fɛ yen mɔgɔ min bɛ ka jamana marabagaw dilan k'a ka hakilina don u kun na mais o tigi bɛ se ka dimi i kɔrɔ waati dɔ la n'o tɛ i tɛ se ka taa k'o tigi dan sisan de man di faransi la mali kɔnɔ n'o tɛ faransi ta ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ parce que an y'a ye musa tarawele ni modibo ninnu ye nin kɛ a ko ma taa yɔrɔ jan u denw n'u mɔdenw tila ka faransi wele thomas y'i ka cɛyakan bɛɛ fɔ faransi ka kan na faransi tilala ka dankari a la ahmed sékou touré y'a yira bɛɛ la k'olu tɛ faransi fɛ yan mais halisa u filɛ nin u bɛ baara kɛ la français la u b'u denw la redoubler o de la donc africainw tɛ yiriwa diɲɛ kɔnɔ abada ni u ma u yɛrɛ don da la o la i b'a jateminɛ i bɛ kamifan ta i b'a don sɛ kɔrɔ a b'a tɔtɔ mais jamais den min bɛ bɔ a tɛ sɛ kasikan kɛ abada donc an mana mɛn hali n'an ye san kɛmɛ fila de kɛ francophonie dugu ma an tɛ kɛ français ye wa u y'o sujet di denmisɛnninw ma bac tɛmɛlen ko yirikuru mɛn mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye mais o tilan bɛɛ taara kɛrɛfɛ ka taa sɔrɔ mali yɛrɛ y'o misali yɛrɛ de ye i y'a ye bon diɲɛ continent min bɛ retard la ni bɛɛ ye o fana ye continent africain kelen in de an ka faamuyali ka suma école la usineba t'an fɛ yen chômage ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ min na o ye continent africain ye saraka bɛ don continent min kɔnɔ ni continent bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye continent africain ye bon continent min mɔgɔw fana da ka bon kuma na ko dugujukɔrɔ nafolo b'an fɛ yen ni continent bɛɛ o fana ye africain ye an bɛ taa cogo di sisan an yɛrɛ aa bi da kɛra ɲɔgɔn tan ye ayi ɲɔgɔn tan tɛ afirikɛnw de ye hali i b'a ye afirikɛn minnu taara faransi jeunes minnu taara faransi ka taa kuma ni makɔrɔn ye mhm. n'i y'a kɛ ne ye ne tɛ nin kuma sugu fɔ yɛrɛ i b'i to faransi yen nɔ dɛ ka ci di i ka autorité de ma makɔrɔn ye jɔn de bali ka taa kɔlɔn kɔnɔna sɛnɛ a tɛ se k'o kɛ hali n'a y'a fɔ a tɛ se n'a y'a sɔrɔ faransi tun bɛ se ka mɔgɔ bali k'i ka wari ta a tun bɛ moritani bali k'a ka wari ta o ye tiɲɛ mais munna a ma se k'u bali parce que mauritaniens y'a faamuya k'an ka taaɲɛ sira ye nin ye donc u y'u ta o fɛ olu y'u ka kan ta min kɛ u y'a dɔn olu bɔra yɔrɔ min na bon u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na kan tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ɲinan'u bɔ yɔrɔ kɔ donc taa yɔrɔ t'u la mali ni côte d'ivoire ni sénégal ninnu bɛ o cogo de la mhm. hali sénégal yɛrɛ ka surun o la dɔɔni parce que olu b'u ka fɛn fanba kɛ wɔlɔfɔkan na mais yɔrɔnin min bɛ k'olu sɛgɛn dɔrɔn ka taa officialiser constitution na effectivement mɔgɔw ɲɛ t'o de la sénégal ye bi bi in na sénégal y'a ka ka kan don da la hali u ka eh, eh, eh, kunnafoni ditɔ u ka journal 20 heures journal la wɔlɔfɔkan de bɛ ani tubabukan bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na donc ni mali y'a a ɲɛ ye parce que mali ka langue officialisée tantɔ francophone jamanaw la ni cɛmancɛ jamana min y'a ye mhm. o bɛ tɔ bɛɛ bɔ mali de y'a ye n'o tɛ moritani y'a ye moritani ma se ka mali bɔ mhm. algérie y'a ye algérie ma mali bɔ mais ni mali y'a bɔ dɔrɔn i b'a ye burkina b'a bɔ jamana kelen filɛ jamana kelen filɛ an k'a kɛ sénégal fana k'a bɔ mhm. saba eh, côte d'ivoire an k'a jigiya k'u fana b'a bɔ centrafrique k'a bɔ tchad k'a bɔ eh, gabon o tun b'a la k'ale bɛna bɔ a la olu fana y'a faamuya gabon tun ko k'a bɛna bɔ francophone na o tun y'o publier yɛrɛ ɛɛ congo ninnu olu bɛɛ ka bɔ a la i b'a ye o bɛɛ b'u ka kanw ta u ka wariw bɛ n'u ka kanw na u yɛrɛ ka wariw na dilan u fɛ parce que jamana kɔnɔntɔn de bɛ farafinna min b'a yɛrɛ ka wari dilan algérie b'o la maroc b'a la u yɛrɛ b'u yɛrɛ ka wari dilan u fɛ u ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ mais an ka wari bɛ dilan faransi an ka denmisɛnninw bɛ taa chômage la an b'a fɔ ka da kan tuguni carte nina tun bɛ dilan yen français denw bɛ baara sɔrɔ maliyɛn denw bɛ taa chômage la mɔgɔw bɛ ka afiriki chômage ɲini ala ko tɛ o ko ala ka kɛ a ka kɛ tan ko in tɛ ala ko ye n'a ye sira min ta ala b'aw dɛmɛ o de kan donc ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ hakili jɔnya la o la faransi fana ka langue bɛ bɔ deuxième ya la diɲɛ kɔnɔ a nana fo quatrième na ou bien fo troisième a bɛ na o la parce que anglais de bɛ diɲɛ kɔnɔ o mana bɔ yen français o mana bɔ yen arabe o mana bɔ yen espagnol diɲɛ langue si sigilen o tɛ nin kan ba naani min bɛ diɲɛ kɔnɔ o y'o ye n'anw y'an sama ka bɔ a la sisan français ta bɛ bɔ a la donc jamana ninnu bɛ kunun i n'a fɔ asie jamanaw kununna cogo min na n'a fɔra ko malaisie ni côte d'ivoire climat ka surun ɲɔgɔn na u ka dugujukɔrɔ nafolo ka surun ɲɔgɔn na fɛn minnu bɛ falen u fɛ yen u ka surun ɲɔgɔn na mais malaisie bɛ côte d'ivoire ɲɛ jamana min ye malaisie bila malaisie mara malaisie y'o ka kan bila malezi yɛrɛ b'a ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ k'a bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen k'a yɛrɛ ka prix sigi a kan k'a feere diɲɛ kɔnɔ mhm. mais kɔdiwari ni mali ni sɛnɛgali b'u ta bɔ tubabu k'a feere tubabu ma tubabu b'a bayɛlɛma mhm. ka tila ka n'a feere an ma f'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn datugu mhm. ko o minɛnw sanni na ko dɔ ye wari suɲɛ Boubèye ninnu ta ma kɛ ten tɔ mais n'a sɔrɔ mali yɛrɛ de tun b'a ka tenue dilan a wari kun na di minisiri ma ko taa san minisiri tun bɛ da a ka wari dɔrɔn de ma i y'a ye mɔgɔ bɛ ka afiriki problème ta k'a gulon jumɛn na ala ko tɛ o a ko ɲɛdɔnnen et puis mali ye premier ye coton na mais mali bɛ 1 pourcent de transformer coton na i y'a ye 99 pourcent o bɛ bɔ o bɛ bɔ o coton kelen o bɛ n ko wari bɛ dilan ni coton ye dollar ni euro ninnu bɛ dilan ni coton de ye ɔ ni bɔn b'a ye wari dilan i t'an ka économistew da magatɔ ye nin na dɛ i bɛ nin kuma mɛn video kɛlaw de fɛ o la olu foli yɛrɛ de tɛ se ka dabila quoi video manw foto foli tɛ se ka dabila quoi i bɛ kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ olu de bolo i y'a ye donc n'an yɛrɛ fana tun b'olu fɛnw dilan an fɛ yen misali la an ka coton mɔgɔ minnu bɛ coton sɛnɛ Asimi taar'u fo Kucala la mhm. mais ni sɛnɛ yɛrɛ publicité bɛ bɔ télé la i tɛ fini ɲɛnama ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la fo ka na sɛnɛ yɛrɛ kɛ bolokɔfɛfɛn parce que mhm. sɛnɛkɛla fanba bɛ kan min fɔ kan jatelen tɛ constitution na donc sɛnɛkɛlaw tɛ jate adamaden ye mhm. minisiri de bɛ n'i jɔ a bɛ bɔ V8 kɔnɔ a bɛ n'i jɔ sɛnɛkɛlaw ye baara min kɛ san kɔnɔ a b'o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan tubabukan na ka n'o kalan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka fɔ ka tila tuguni ka miliyɔn cɛ ka taa so jamana bɛ taa ɲɛ cogo di
foyi t'a la bon n'an tant que n'an yɛrɛ tɛ fɛnw bayɛlɛma an fɛ yen chômage kɛlɛ ko an k'o dabila donc fo an ka matière première yɛrɛ de bayɛlɛma an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yen n'an t'o kɛ baara tɛ sɔrɔ parce que n'a bɛ bɔ bɔlikɛlaw bɛ baara sɔrɔ bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de ɔ a ye na n'o kalan a ka bayɛlɛma an fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommer an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka tenue dilan usine tɛ yan mais tenue donbaga tɛ mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ e misali ta kɛ k'a lajɛ maliyɛn yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san bi wɔɔrɔ o ye jini ni bazɛn mais mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ mali opérateur économique la min ye kuraji sɔrɔ ka bazɛn dilan usine dayɛlɛ a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ni dugu wɛrɛ la ka na mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn de bɛ bɔ yan ka taa jini san banjul tout près ka na n'a ye kotɔn jamana dugutigi de ye nin ye dɛ mais i ti maliyɛn i tɛ maliyɛn du foyi ta n'i ma nin fini fila sɔrɔ yen n'i ma bazɛn donna sɔrɔ i bɛ jini donna sɔrɔ yen n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kunda i b'a sɔrɔ den kunda i b'a sɔrɔ a bɛ bi a b'u ka den fitini na min bɛ minnu ma i bɛ jini dɔ sɔrɔ a la ɛ a misali ta kotɔn kilo kelen ta dɔrɔn i k'a lajɛ kotɔn kilo kelen u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye kotɔn kilo kelen u tun b'a feere waati dɔ la bi duuru ni kelen ɔ u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise ye an b'o chemise san waa fila f'u bɛ tila ka waa saba ni waa fila ta de bɛ awɔ awɔ mais kotɔn bi duuru la don donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa aziz o b'an bila ka taa eh, an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko mali wari mais faran b'a kan mali wari alors que maliyɛnw b'a fɔ ko a ko mali wari wagati mais faran maliyɛn don voilà nin danfara ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ depuis yen a kuma la a kuma o de la n ko ko autorité tun t'a dɔn u tun t'a dɔn u tun t'a dɔn yɛrɛ de o de la dnafla sigira an ka kanw de kama mhm. mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen mhm. parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de faransi ka kan b'a ka sariya de la article 2 mhm. turki ta y'u ka sariya kisɛ sabanan ye bɔn mali ka sariya kisɛ mugan ni duurunan sɛbɛn ko mali ka kan ye faransɛ mm. donc aw bɛna kan wɛrɛ don ba la cogo o cogo a tɛ se ka faransɛ gosi ka bɔ yen bɔn modibo ka wagati mm-hmm. modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan modibo nana ni franc malien donc faransɛ kelen in tun bɛ halisa o la a nana franc malien mm-hmm. n'o tɛ n'an ye faransɛ bila an n'a wele wele cogo dɔ la a tɛ kɛ mali wari ya mm-hmm. ɔ o min b'an bolo bi i b'a dɔn afirikɛn sɛgɛnlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya o tɛ yan wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ ɛ aw bɛ taa k'aw b'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o o fɛnw labɛn aw ka jɔnya ko kuma sɛbɛnlen don wari kan franc des colonies françaises d'afrique o ye tiɲɛ e ye moritani ye ko franc cfa dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de ɔ mali ta u nana n'o ye ko franc cfa et puis d b'o dugu ma o kɔrɔ ye ko nin dilanna mali kama mhm. a bɛ kɔdiwari ta la mhm. k bɛ sɛnɛgali ta la e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ka denmisɛnnin faamuya la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana tan naani ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilannen n'u ka wari garantili gulonnen don a kelen na ne bɛ jamana min dɔn o ye faransi de ye parce que alimaɲi ni angilɛtɛri bɛ jamana dɔ ka wari dilan mhm. mais u jɔlen tɛ n'a garanti mais faransi b'an ta dilan ka tila ka garanti di
ɔ bɔn o garanti min filɛ nin ye jɔn de b'o bɔ jɔn de eh, ka garanti n k'u bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ ta ka taa bila a kunkɔrɔ o sanu ninnu ti bɔ an yɛrɛ de fɛ yan mhm. wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an wele kayi yan fan fɛ ko eh, entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ ganayaw ni nigeriyanw ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka ganayaw ni nigeriyanw ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko n ko un fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛn dɛ maliyɛnw ni faransɛw mali ko la maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛn dɛ o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ asimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ sajo ye maliyɛnw ni faransɛw maliyɛnw bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn dɛ cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ mali ye faransi de faransi dugukolo dɔ de ye ɛ faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ faransi dɔ ye yan o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o de la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don faransi ta da fɛ an bɛ faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de y'a ye donc wari o de la a ka danaya ye wari in yɛrɛ ka falen quoi u ka wari in bɔ faransi hali ni kɔdiwari ni senegal t'a fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunun waati kelen mhm. donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in o ka bɔ a la i ma u b'a don an kun na ko miliyɔn kelen waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si ɛ miliyɔn kelen ka kɛ waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ miliyɔn kelen waa ba kelen de an b'a fɔ min ma ko waa kɛmɛ fila an bɛ k'o de wele ko waa bi naani deux cent mille o ye waa bi naani o ye waa kɛmɛ naani waa kɛmɛ fila de mhm. an b'a fɔ wari min ma ko ko mugan kɛmɛ de sɛbɛnlen n'o kan donc an bɛ ka buru san kɛmɛ saba de k'an bɛ ka buru san bi wɔɔrɔ oui mais ne ɲɛ b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ sefa yɛrɛ créé en 1945 an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ tun ye san bi wolonwula ni duuru bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko sefa ka ɲɛnamaya ka d'aw ma nka sefa yɛrɛ de laban tɔ b'a kɛ nin nin de ye sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔw de kun ja b'a kan mɛ sisan a bɛɛ kɛra bigan ye bɛɛ kɛra bagan ye ɔ o jɔn de ye bigan ye sisan anw na ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la a dɔgɔyama yɛrɛ to Ah, o de don ne yɛrɛ hakili bɛ sefa warimisɛnnin min na Ah. tracteur tun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili n hakili b'o o ja la n delila k'o o ye yɛrɛ Mhm. wagati kɛla n yɛrɛ tun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili tun b'o la n tun b'o de biye dɔn faran sefa la mɛ kɔsa n'a kɛra danfɛn cɛ cɛjugu yɛrɛ de ye cɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de voilà mɛ e bɛ se k'o to sisan a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan bɔn i yɛrɛ ka u nafolo kan biganw de ja b'a kan kɛko t'anw ta la o parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan voilà chinois ta u ka maaw b'a kan voilà hindu ta u ka mɔgɔbaw b'a kan ɔn faransi de b'anw ta dilan faransi faran sefa bɛ dun kɔdiwari a bɛ dun mali la u bɛna jamana in fila jɔn de ka mɔgɔba bila sanfɛ ɛ eh, mɛ an dun y'ale komi eh, a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen kelen bila fan dɔ la donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ asimi bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka modibo bila dɔ kan e m'a ye eh, kɔngo kɔngo kɔngo ye fila ye mhm. kɔngo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile filanin na ko k'a bɛna a ka wari signatiri falen ko parce que ko olu ye o waribon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signatiri falen 2020 wagati japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ briller kosɛbɛ k'u bɛn'o dilan ko walasa o ka briller parce que u sago de b'a la n ko wari dilan izini bɛ i n'a fɔ safinɛ dilan izini de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna nin non an tɛ se ninnu yɛrɛ mɛ wari wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Bretton Woods yɛrɛ de y'a fɔ ko ko ni diɲɛ ko ni wariko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ɔ ko nafolo jumɛn ko don ko sanu Donc n'i jateminɛ kɛ en 73 un dollar o tun bɛ bɛn 33 onces ma mɛ anw ye sanutigi jamanaba ye an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dennen don fan wɛrɛ fɛ o bɛ jɔnya de kofɔ o la a fɔra ko mali ye jamana sabanan ye sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye mali ka sanu kan ka ca ni tunisi ta ye mais tunisi ka dinari kɛmɛ o bɛ bɛn mali waa mugan de ma 20 mille franc 20 mille ye waa mugan de o an de bɛ k'a fɔ ko waa naani an b'a fɔ min ma ko kɛmɛ seegin dɛ waa naani sɛbɛnlen don de kan min sɛbɛnlen don ne kan b'o de ma bɛn kɛra min kan bɛn kɛra min kan cent dinars cent dinars tunisiens ça fait 20 mille franc malien 20 mille franc CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ jamana dɔ y'a ka indépendance ta 2002 Timor Leste ka bɔ Indonésie la a marala fo siɲɛ fila a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye Brunei y'a ka indépendance ta 84 o fana ka wari ka girin n'anw ta ye a ka girin ni Indonésie ta ye e b'o faamu cogo di mais mun bɛ se ka nin kɛ ni nafolo jamanaba ye n'i miiri fer yɛrɛ gansan ye 2 milliards tonnes de 2 milliards de tonnes an y'o ye faliya ale ni kulukɔrɔ mara kɔnɔna la sanu réserve minnu sɔrɔla kɔsa in na kɛɲɛba ni fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani kidali ni eh, eh, eh, ka taa bila kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes mhm. donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserve dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka nin nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mhm. mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko mm. dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développer ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé hakili de bɛ jamana développé mhm. n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ mhm. Rwanda de ye capitale Rwanda ka capitale de ye faaba ye min ka sanu ni farafinna faabaw bɛɛ mhm. mais kɔgɔji tɛ Rwanda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ yen olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone android sogolo mara phone olu de bɛ Afrique bɛɛ fana ɲɛ robotique la Rwanda kelen kelen ka taa hmm? sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ in bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la ne t'a fɔ ne gardien de la ne tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara a la ka bɔ nin ko in bɛɛ la ka tila tuguni k'a dilan k'a kɛ jamana ye Mm. tellement que taasira yer'u la u taara ɲɛ fo mali autorités bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu de bɛ girin taasiratigiw nɔfɛ tuma bɛɛ mm-hmm. ni n k'i ma ko mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ ni eh, emirati ta i bɛ d'a la mali ka yɛrɛma dubai ye minnu ka ville dɔ ye ten mm-hmm. mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta i bɛ taa fo san tan ɲɔgɔnna la mais o bɛ mali ɲɛ hali kuwɛti kelen kelen min ni mali ye bɛnkan bɛnkan tɛgɛnɔ bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila f'a bɛ taa fo miliyɔn caman na mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ kuwɛti ta ye o kuwɛti kelen kelen in kɔni singapur singapur de ye jamana fana ye min ka sanu ni azi jamana bɛɛ hali sini singapur de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ orobo dilan na mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ singapur ta ye ni san duuru lagine ta ka kɔrɔ ni singapur ta ye ni san wolonwula mais an bɛ don min na i ko bi singapur takisi bɛ i bi don a kɔnɔ chauffeur t'a la a bɛ t'i bila f'i bilayɔrɔ la tellement que jamana ni ka dɔgɔ u ka capitale ye singapour ye jamana yɛrɛ tɔgɔ ye singapour ye ɛɛ cnt membre dɔ y'a jira k'a fɔ ko singapour bɛ baara kɛ ni anglais de la a tigi m'a faamu kosɛbɛ kan naani de bɛ singapour a fɔlɔ ye malayi ye filanan ye anglais ye sabanan ye ɛɛ mandarin chinois ye naaninan o ye tamil de ye o kan naani de bɛ u fɛ yen donc n'i y'a don mɔgɔw kun na k'u bɛ baara kɛ ni anglais dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔw lafili u bɛ baara kɛ n'u ka kan de ye wa u développera o de la diɲɛ kura nataw o sow bɛ Singapour de an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kura min bɛ ka na diɲɛ kura nataw le monde futur olu so jɔcogo kuraw bɛ Singapour de o de la u b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu e, e, solila ka wuli ko diɲɛ y'olu le ta ye ne ko la taasira bɛ maa minnu na diɲɛ y'olu le ta ye hmm? i y'a ye